Fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly agus fáilte chuig Bologna anseo i dtuaisceart na hIodáile. Bhuel, tá mé ar imeall Bologna ar aon nós, níl mé díreach i lár na cathrach. Ach fáilte, tá mé fós anseo san Iodáil. Mar gheall ar sin, ní raibh aon eipeasóid, ní raibh aon eagrán nua an tseachtain seo caite, just dúirt mé You know what, caithfidh mé seachtain amháin a thógáil saor am éigin idir anois agus eipeasóid uimhir a 100 mar tá mé ag iarraidh go bhfuil an céadú eipeasóid ag teacht amach ar dáta áirithe. Chomh maith leis sin, bhí fhios a'm, ok, Lá 'le Pádraig an deireadh seachtaine seo, beidh a lán rudaí ar siúl, beidh mé ag tógáil Dé Luain saor, de ghnáth bím ag taifeadadh ar an Luan. Chomh maith leis sin, tá mé ag taisteal ar an gCéadaoin, beidh orm rudaí a phacáil agus a lán rudaí a ullmhú réidh, ar an Máirt agus dúirt mé you know i bhfad níos éasca just seachtain a thógáil saor, buíochas le Dia tá post agam agus tá an solúbthacht, an flexibility sin a'm is dócha chun seachtain a thógáil saor nuair atá mé ag iarraidh is mar gheall ar sin ní raibh aon Gaeilge Weekly an tseachtain seo caite ach le cúnamh Dé Beidh eipeasóid ag teacht amach gach seachtain anois idir, bhuel, idir anois agus thart ar mí Iúil, mí Lúnasa agus ansin tógfaimid cúpla seachtain saor mar is gnách don samhradh. Ach yeah, tá mise anseo i Bologna so tháinig mé, bhuel, tá mé ag fanacht tamall eile, beidh mé anseo coicís in iomlán ag deireadh mo thuras so tháinig mé Dé Céadaoin seo caite agus beidh mé ag fanacht go dtí, Dé Céadaoin seo caite go dtí an dara lá mí Aibreán, so coicís in iomlán agus tá sé ag dul go hiontach. Is dócha an chuid is mó den eagrán seo beidh mé ag labhairt beagainín faoin Iodáil, beagainín faoi cén fáth a tháinig mé anseo, beagainín faoi is dócha mo thaithí go dtí seo. Tá mé anseo le ceithre lá nó cúig lá anuas, mo pleananna agus mise anseo agus just gach rud bainte leis an Iodáil. So. Ar dtús, is dócha, tháinig an smaoineamh chugam thart ar mí, tá súil agam go bhfuil an audio ceart go leor mar, ar ndóigh, tá mé in áit nua, tá mé, arís, i seomra codlata, seomra codlata, gabh mo leithscéal, ach arís, níl fhios a'm, i gcónaí, gach seomra sa domhan, bíonn an audio, bíonn na acoustics beagainín difriúil, tá súil agam go bhfuil sé ceart go leor, ceapaim go bhfuil sé, ach má tá sé beagainín níos measa ná mar is gnách, seans go bhfuil sé beagainín níos fearr. ná mar is gnách ach ar aon nós tá súil agam nach bhfuil sé ródhona so yeah thart ar bhuel actually roimhe sin thart ar mí Eanáir 2024 thosaigh mé ag foghlaim na hIodáilise mar is eol daoibh más rud é go bhfuil sibh ag éisteacht go minic le Gaeilge Weekly is aoibhinn liom na teangacha ar ndóigh bím ag múineadh na Gaeilge agus ag déanamh a lán rudaí i saol na Gaeilge tá an Béarla agam Faraor, nó ní faraor, tá an Béarla fíor-úsáideach ach tá mixed relationship is dócha agam leis an mBéarla mar bhí mé actually ag labhairt faoi seo b'fhéidir an t-eagrán deireanach, ceapaim go raibh sé, ag labhairt beagáinín faoi an chaoi a bhfuil an Béarla anois ag éirí mar you know theanga an domhain agus tá Béarla ag a lán daoine arís ní cheapaim go bhfuil sé actually ag an méid sin daoine mar a cheaptar, ceapaim go bhfuil sé ag a lán daoine óga san Eoraip ach seachas é sin, Níl an Béarla ag a lán daoine ach bhí mé ag labhairt faoi sin ar aon nós. Ceann de na heagránaí sin i rith Seachtain na Gaeilge agus anois táim chun labhairt faoi arís. Ach ansin, yeah, tá an Spáinnis agam anois, ar ndóigh, mar gheall go bhfuil mé i mo chónaí sa Spáinn le ceithre bliana anuas agus is aoibhinn liom an Spáinnis a úsáid. Agus dúirt mé thart ar bliain go leith ó shin, so b'fhéidir deireadh 2023 nó tús 2024, you know what, tá an leibhéal, a bhí uaim i gcónaí, tá sé bainte amach agam sa Spáinnis. Now, níl sé sin, like, le rá, ó, nach bhfuil mé in ann feabhas a chur ar mo chuid Spáinnise, tá mé, gan dabht, tá mé in ann a lán feabhas a chur ar mo chuid Spáinnise agus í a úsáid níos mó agus mar sin de, but dúirt mé, you know, tá mé in ann comhrá a dhéanamh le daoine gan fadhb ar bith, tá mé in ann beagnach gach rud a thuiscint le Spáinnis. na Spáinne ar aon nós, beagáinín níos deacra más rud é go bhfuil mé ag éisteacht le Spáinnis, ansin Latina, or Latino, ansin Spáinnis ó Mheiriceá Theas. Ach, you know, mo shaol sa Spáinn, tá mé in ann gach rud a dhéanamh trí Spáinnis agus níl fadhb ar bith agam really agus tá mé in ann teacht suas le rudaí go tapaidh agus mar sin de. Arís, tá a lán daoine, a lán eachtrannach, a lán. Éireannaigh, cinnte, ina gcónaí sa Spáinn atá i bhfad níos compordaí leis an Spáinnis ná mé féin, ach is cuma cad a cheapann daoine eile, is cuma cá bhfuil tú i gcomparáid le daoine eile, an rud is tábhachtaí, an bhfuil tusa sásta leis an leibhéal atá a'd i dteanga éigin, leis an Ghaeilge mar shampla, más rud é go bhfuil tú ag foghlaim na Gaeilge, má tá tú, foirfe, ná bac le aon duine eile agus cad a deireann daoine eile, ach más rud é nach bhfuil tú sásta, bhuel, iontach, anois tá an seans a'd chun feabhas a chur ar an dteanga sin nó ar do leibhéal is dócha sa teanga sin. So dúirt mé you know tá mé ag iarraidh teanga eile a fhoghlaim agus i gcónaí, ní i gcónaí actually ach i gcónaí bhí rud éigin is dócha ar chúl m'intinn ag rá oh nach mbeadh sé go deas an Iodáilis a labhairt agus Le cúpla bliain anuas, like roimh a thosaigh mé ag foghlaim na hIodáilise, b'fhéidir go raibh mé ag féachaint ar rud éigin nó ag ag éisteacht le podchraoladh agus tháinig beagáinín Iodáilise suas agus bhí mé like oh tá mé in ann cuid de sin a thuiscint mar gheall go bhfuil sé sa sa chlann chéanna is dócha agus go bhfuil sé cosúil nó sách cosúil leis an Spáinnis agus nuair a bhí mé ag léamh na hIodáilise bhí mé like oh tá a lán focal anseo agus you know Níl siad cosúil leis an mBéarla ar chor ar bith ach mar gheall go bhfuil an Spáinnis agam tá mé in ann iad a thuiscint. So dúirt mé you know nach mbeadh sé go deas arís? Níl mé ag rá go raibh mé like ok tá mé chun an Iodáilis a fhoghlaim de ghlanmheabhair go foirfe nó aon rud mar sin ach dúirt mé tá mé ag iarraidh tús a chur leis agus just arís hobby eile nó caitheamh aimsire eile a bheith agam. Sin an chaoi a thosaigh sé. Domsa, leis an Spáinnis, ní raibh, ní raibh ann ach caitheamh aimsire ar dtús. Ní raibh plean agam chun bogadh go dtí an Spáinn, just dúirt mé, you know what, cén fáth, ceapaim, an raibh sé i rith lockdown? No, bhí sé roimh lockdown, bhí sé i rith, i rith an tsamhraidh 2019 agus dúirt mé, you know what, déanfaidh mé beagáinín, beagáinín Spáinnise. ag an am agus ansin chuaigh sé ó A go B go C go D agus tar éis cúpla bliain bhí mé i mo chónaí ansin agus bhí mé in ann í a labhairt sách maith. So, ar aon nós, dúirt mé you know déanfaidh mé an rud céanna leis an Iodáilis agus i rith 2024 bhí mé ag foghlaim na hIodáilise ach ní go dian, ceann de na rudaí agus bhí mé ag labhairt faoi seo go minic ar an bpodchraoladh anuraidh, Bhí mé ag diriú isteach ar an Iodáilis agus freisin bhí mé ag iarraidh an guitar a fhoghlaim anuraidh ach rud amháin, rud amháin a bhí fíor thábhachtach domsa anuraidh ná like bhí sé gan aon iallach a chur ormsa chun a bheith ag déanamh na rudaí seo mar i gcónaí bíonn mé Beagáinín, is dócha, uaireanta dian orm féin agus bíonn sé like, okay, listen, caithfidh tú é seo a dhéanamh, caithfidh tú uair a chloig a chaitheamh ar an guitar, mar shampla, caithfidh tú uair a chloig ag déanamh an rud seo, caithfidh tú a bheith ag obair cúig uair a chloig ag déanamh rudaí le Learn Irish Online in aghaidh an lae agus fiú ag an deireadh seachtaine uaireanta muna bhfuil mé ag déanamh rudaí le cairde, má tá mé liom féin, tá mé like, okay, ní féidir liom just a bheith ag féachaint ar rud éigin ar YouTube, caithfidh tú é seo a dhéanamh nó é seo. So dúirt mé you know what, tá sin go maith le haghaidh a lán rudaí agus mar a deirim i gcónaí ar an bpodchraoladh, ní cheapaim go bhfuil rudaí agus tá siad 100% dearfach nó 100% diúltach sa domhan, nó sa saol, ach. Caithfidh tú, is dócha, a bheith tuisceanach de na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le rudaí difriúla. So dúirt mé, you know what, 2024, tá mé ag iarraidh na rudaí seo a dhéanamh ach tá mé ag iarraidh actually iad a dhéanamh nuair atá mé ag iarraidh iad a dhéanamh. So muna bhfuil mé ag iarraidh aon chleachtadh a dhéanamh ar an Iodáilis inniu, ní dhéanfaidh mé é, amárach má tá mé, déanfaidh mé é. An lá dár gcionn, muna bhfuil mé, ní dhéanfaidh mé. Is mar gheall air sin, bhí sé beagáinín on off i rith 2024 ach fós, like, d'fhoghlaim mé a lán rudaí agus bhí mé i gcónaí ag éirí beagáinín níos fearr, is dócha, an t-am ar fad. Ach ag, yeah, ag deireadh na bliana agus, you know, nuair atá an Spáinnis a'd, má tá tú ag foghlaim na hIodáilise or vice versa, tá sé i bhfad níos éasca, cinnte, níl an méid sin rudaí le foghlaim i gcomparáid le ag foghlaim ó bhun, is dócha, from scratch. So, bhí sé go maith agus ansin ag deireadh 2024 dúirt mé 'ok, 2025 tá mé really ag iarraidh díriú isteach ar seo, tá mé ag iarraidh dul go dtí an Iodáil'. Ní, ní amháin le haghaidh an teanga, tá an teanga mar chuid de ach freisin you know, a bheith i mo chónaí sa Spáinn le ceithre bliana anuas, ní amháin go bhfuil an teanga cosúil leis an Iodáilis ach freisin cultúr na Spáinne, tá a lán cosúlachtaí is dócha agus a lán rudaí, A lán rudaí atá ag an Spáinn agus atá ag an Iodáil nach bhfuil ag aon áit eile. So bhí sé like tá an méid sin ama caite agam anseo sa Spáinn ach níl aon am ar chor ar bith caite agam san Iodáil mar ní raibh mé ansin ach uair amháin nuair a bhí mé thart ar 16 bliana d'aois ar laethanta saoire sa Róimh agus you know tá sé sin an-difriúil is dócha i gcomparáid leis an turas atá agam anois. So seo really mo chéad uair mar is ceart san Iodáil. Agus dúirt mé, you know, nach mbeadh sé deas dul ansin ar feadh coicís nó b'fhéidir beagán níos mó agus b'fhéidir má théann sé go maith, é a dhéanamh cúpla uair i rith na bliana. Is dúirt mé, right, sa chéad leath den bhliain, thart ar mí Márta, mí Feabhra, mí Aibreáin, rachaidh mé ansin, rachaidh mé ansin ar feadh dhá sheachtain. Agus yeah, fan go bhfeicfimid. Beidh an seans agam arís aithne a chur ar chultúr nua, ach cultúr atá saghas cosúil leis an cultúr ina bhfuil mé, sa Spáinn, agus beidh mé in ann aithne a chur ar daoine nua agus just dul áit éigin nua, mar is aoibhinn liom Seville, is aoibhinn liom an Spáinn, bíonn mé ag labhairt fúithi an t-am ar fad ar an bpodchraoladh, ach. you know má tá tú in aon áit, is cuma má tá tú i Neamh nó an áit is foirfe sa domhan, má tá tú ansin an t-am ar fad, tá tú ag iarraidh éalú, is dócha, ar feadh, feadh seachtaine nó coicís uair nó dhó i rith na bliana just dul áit éigin eile. Ach dúirt mé, you know what, really, like, ní thaitníonn sé liom just dul áit éigin ar feadh deireadh seachtaine nó fiú cúig nó sé lá, ar laethanta saoire iomlán agus a bheith ag déanamh na gnáth rudaí, laethanta saoire, ag ithe amach gach lá, ag dul amach gach oíche nó aon rud mar sin. Dúirt mé, you know, tá mé ag iarraidh dul áit éigin ar feadh ar a laghad deich lá, b'fhéidir coicís agus go bunúsach an saol céanna, a dhéanamh nó an saol céanna a bheith agam atá agam sa Spáinn, ach na rudaí céanna a dhéanamh ach just san Iodáil. You know, so mar shampla, tá mé ag taifeadadh anois ag meánlae, nó ní meánlae ach a haon déag ar maidin, agus maidin inniu, d'éirigh mé, chuaigh mé amach chun beagainín bricfeasta a ithe, san áit díreach in aice leis an árasán ina bhfuil mé ag fanacht agus ansin just chuaigh mé ar siúlóid agus tháinig mé ar ais agus tá mé díreach tar éis tús a chur leis an obair agus sin díreach like díreach cad a dhéanaim i Seville. Tá mé chun dul amach ag rith go luath arís, rud eile nach mbím ag déanamh de ghnáth nuair atá mé ar laethanta saoire ach rud a dhéanaim go minic i Seville so tá sé go deas teacht anseo agus actually just gnáthshaol is dócha a bheith agam agus gnáthsceideal a bheith agam. Now, thóg mé cúpla lá saor ón obair an tseachtain seo caite, an chéad chúpla lá lá bhí mé ag iarraidh b'fhéidir beagáinín níos mó de na rudaí saghas laethanta saoire a dhéanamh agus bhí mé i Milan, beidh mé ag labhairt faoi sin, bhí mé i Milan le cara éigin ar aon nós. So. yeah just dúirt mé you know nach mbeadh sé go deas teacht anseo ar feadh cúpla seachtain, aithne a chur ar áit éigin nua in áit just dul arís go whatever Mallorca ar feadh deireadh seachtaine amháin in áit just dul go little sam eh, mar shampla áit éigin eile san Iodáil, an Róimh ar feadh seachtaine amháin agus an áit a bheith lán le turasóirí dúirt mé you know. Tiocfaidh mé anseo, a lán cairde agam a raibh aithne acu ar an Iodáil, daoine b'fhéidir a raibh ina gcónaí san Iodáil roimhe seo, dúirt siad liom, you know what, cinnte go dtaitneodh Bologna go mór leat mar tá an chothromaíocht sin aici, tá a lán rudaí ar siúl agus you know is saghas cathair, saghas vibrant í mar a deirtear i mBéarla ach ag an am céanna níl an iomarca turasóirí, níl sé ró-mhór. Tá sé sábháilte, just tá an chothromaíocht ceart aici is dócha. You know, b'fhéidir go mbeadh mé in ann dul go áit éigin cosúil le Milan nó an Róimh ach arís beagáinín ró-mhór, an iomarca rudaí ar siúl agus ní thaitníonn sé sin go mór liom agus ansin seans go mbeadh mé in ann dul go áit éigin cosúil le, dú dú dú, ahh níl 's 'am, Lecce nó Empoli nó Ferrara nó áit éigin cosúil leis sin, ach beagáinín róbheag, beagáinín leadránach, so ceapaim, agus níl mórán de Bologna feicthe agam go dtí seo, ach ceapaim go raibh sé mar an chinneadh ceart chun teacht anseo go Bologna. So tháinig mé ar, ar an gCéadaoin, bhí mé ag eitilt isteach go Bologna, ní raibh mé anseo ach ar feadh oíche amháin agus bhí orm dul díreach go Milan mar tá cara agam atá ina chónaí ansin san Eilvéis so bhí Milan mar is dócha an saghas halfway point eadrainn so chuaigh muid ansin bhí an seans againn dul go dtí bhuel go bunúsach bhí muid ag fanacht i Milan ar feadh trí lá agus rinne muid neart rudaí ansin so bhí sé sin cosúil le laethanta saoire is dócha taobh istigh de mo laethanta saoire níos mó agus rinne muid you know ní raibh mé ag obair ar chor ar bith agus rinne muid is dócha, beagáinín sightseeing agus cúpla rudaí níos turastaí, cúpla rud níos turastaí gabh mo leithscéal agus bhí muid you know ag ithe amach agus chuaigh muid go dtí an cluiche actually idir an Iodáil agus an Ghearmáin sa San Siro ar an Déardaoin bhí sé sin an-cool is cuimhin liom fós tá actually cuimhne sách cool agam bhí mé thart ar 5 nó 6 bliana d'aois ceapaim agus bhí mise agus mo dheartháir níos mó mo dheartháir Bhí seisean i gcónaí ag imirt pes, pes Five, Pro Evolution Soccer Five. Sin an chéad físchluiche, ceapaim, a d'imir mé agus mise níos óige. Agus i gcónaí bhí seisean ag labhairt faoi, you know, nuair a bhí muid ag imirt cluiche éigin, chuir sé an San Siro mar an, mar an staid, is dócha, mar an stadium. mar bhí tú in ann an staid a phiocadh, b'fhéidir go raibh sé Barcelona in aghaidh, whatever, Bayern Munich, ach bhí tú in ann an cluiche a chur ar siúl sa San Siro nó Anfield nó aon áit timpeall an domhain agus dúirt sé, ó, i gcónaí caithfidh tú an San Siro a phiocadh, sin an, an staid is cool ar domhan agus is dócha rudaí cosúil leis sin, fanann siad leat. ar shlí, agus i gcónaí bhí sé ansin agam, mar seo an chéad uair, an chéad seans a bhí agam chun dul go dtí an San Siro agus faraor tá pleananna acu chun é a scriosadh, ceapaim. Bhí siad chun é a scriosadh i mbliana ach anois mar gheall ar na Winter Olympics a bheidh ansin an bhliain seo chugainn, níl siad chun é a scriosadh go dtí, ó, an bhfuil siad? an bhliain seo chugainn? Ceapaim go bhfuil siad. Mar gheall air sin ní bheidh siad chun é a. chun é a scriosadh go dtí 2030, ceapaim, agus just, á, tá sé chomh cool, an chuma atá air agus is dócha an stair atá bainte leis mar gheall go mbíonn AC Milan agus Internazionale ag imirt ansin, Inter Milan, sin an t-ainm eile ar an gclub sin ach ceapaim i Milan really i gcónaí glaotar Internazionale orthu, bhí sé an-cool agus chun an Iodáil in aghaidh na Gearmáine a fheiceáil, is dócha cluiche sách stairiúil, bhuel ní cluiche stairiúil ach mar shampla bhí mé ag léamh an páipéar nuachtáin maidin an chluiche agus bhí an liosta acu de like gach uair a d'imir siad in aghaidh a chéile agus bhí sé you know 2006 mar shampla i sa chluiche leathcheannais Chorn an Domhain sa Ghearmáin agus bhuaigh an Iodáil is cuimhin liom actually ag féachaint ar an gcluiche sin arís seans go raibh sé sin mar cheann de na céad cluichí a chonaic mé. I mo shaol, really, mar a chonaic mé ag féachaint ar an sacar thart ar 2006, ceapaim, is, is cuimhin liom beagáinín de, de Chorn an Domhain i 2006 ach ní, ní chuimhním mórán roimhe sin, b'fhéidir an FA Cup Final an bhliain sin, Liverpool agus West Ham, ach ar aon nós, nílim anseo chun labhairt faoin sacar. Agus, yeah, like, cluiche eile 1982, ceapaim, agus, you know, bhí a lán, is dócha, meetings ana cháiliúla idir an dá thír agus dhá thír ana cháiliúil i stair na hEorpa, seachas an sacar freisin. So bhí sé ana cool chun fixture cosúil le sin a fheiceáil agus b'fhéidir an rud is cool ná chun an anthem, Amhrán Náisiúnta na hIodáile, a chloisteáil roimh an chluiche. Bhí sin an-cool mar gan dabht, bhuel, ní gan dabht, ar ndóigh, braitheann sé, ach domsa ar aon nós, sin an, sin an t-amhrán náisiúnta is fearr timpeall an domhain. As na cinn atá cloiste a'msa, is dócha nach bhfuil ach b'fhéidir fiche nó tríocha ceann cloiste a'm, tá i bhfad níos mó cinn nach bhfuil cloiste a'm. go dtí seo i mo shaol you know níl amhrán náisiúnta in Kazakhstan nó amhrán náisiúnta whatever Fiji cloiste am roimhe seo you know i gcónaí bíonn siad na cinn céanna an t-am ar fad a bhfuil tú ag éisteacht leo ceann na Fraince ceann na hIodáile ceann na na Gearmáine mar shampla ach bhí sé an-cool chun a bheith sa San Siro le thart ar b'fhéidir 50,000 nó 60,000 Iodálaigh ag canadh Fratelli d'Italia, Amhrán Náisiúnta na hIodáile, an-cool ar fad. Bhuaigh an Ghearmáin an chluiche, 2, 1, ach fós bhí sé go deas chun cúpla cúl a fheiceáil ar aon nós. An rud is measa leis na gcluichí sin, sin nuair a théann tú agus bíonn sé nil, nil, náid, a náid agus ní fheiceann tú aon rud suimiúil. So bhí sin go deas ar aon nós chun cúpla, cúpla cúl a fheiceáil i rith an chluiche. Um, is ea, chuaigh muid go dtí an gcluiche sin agus just na gnáth rudaí eile timpeall Milan, chuaigh muid go dtí an Duomo ansin, an, an séipéal nó an ardeaglais an-an-mhór i lár na cathrach agus an Piazza del Duomo, an cearnóg mhór os a chomhair. Uh, rinne muid cúpla rud eile, nach raibh? Ar aon nós chuaigh muid go iarsmalann an-cool, an iarsmalann de eolaíocht agus stair ansin i Milan. Bhí bhí a lán rudaí no, eolaíocht agus teicneolaíocht, ceapaim. Bhí sé sin cool. Chuaigh mise go cúpla séipéal freisin i gcónaí agus go háirithe in áit éigin cosúil leis an Iodáil mar gheall go bhfuil gach séipéal chomh mór agus an méid sin airgead caite orthu. I gcónaí is maith liom dul isteach go séipéal randamach agus é a fheiceáil agus siúl timpeall agus suí síos b'fhéidir ar feadh deich nóiméad agus yeah arís you know i, is dócha i gcathracha eile má tá tú ag iarraidh dul isteach go séipéal an-suntasach agus le a lán rudaí agus an-mhór caithfidh tú dul go dtí an Ardeaglais nó an ceann b'fhéidir is cáiliúla ach tá sé gas, like tá sé funny anseo san Iodáil is féidir leat just aon séipéal a phiocadh ar an léarscáil, ceann randamach, ceann an-bheag, dul isteach ansin agus fós tá sé like wow féach ar seo, tá sé cosúil leis an Sistine Chapel ansin ar an tsíleáil agus an méid sin dealbha, statues agus mar sin de, an-an-cool. ar fad so chuaigh muid go cúpla séipéal freisin agus shiúil muid isteach go bainis actually bhí bainis ar siúl i gceann de na bainis an-an-bheag so ní raibh muid gatecrashing like bhí muid fós arís like tá sé seo cé chomh mór agus atá na séipéalaí bhí muide sa séipéal agus an bainis ar siúl agus bhí muid ar a laghad 60 méadar nó 70 mé 70 méadar ó gach duine páirteach sa bainis ach bhí sé sin sách cool Agus yeah, just a lán rudaí difriúla agus bhain mé taitneamh as Milan, bhí sé níos fearr ná mar a cheap mé mar de ghnáth ní thaitníonn na cathracha an-mhór cosúil leis sin liom ach é sin ráite, tar éis trí lá bhí mé like, bhí sé, bhí sé seo go maith ach ag an am céanna anois just an iomarca daoine agus na gnáthrudaí a chuireann isteach orm i, i gcathair mhór, an iomarca daoine, an iomarca rudaí ar siúl, níl, so bhí mé sásta inné chun teacht ar ais go. Bologna agus is dócha mo chuid ama a thosú anseo mar is gceart mar ní raibh mé anseo ach ar feadh oíche amháin ar oíche Dé Céadaoin. So bhí sé go deas chun teacht ar ais anseo ach bhain mé taitneamh as Milan, bhí sé go maith agus bhí sé níos fearr ná mar a cheap mé, ní raibh sé chomh tourist-y ná mar a cheap mé. You know, fós ag siúl timpeall na háite, b'fhéidir ochtó faoin gcéad den am, nócha faoin gcéad den am. Like, an Iodáilis, sin an an teanga a chloistear agus. yeah seachas b'fhéidir timpeall an Duomo agus you know na na sites an-cháiliúil agus an-tourist-y yeah bhí bhí sé just Iodáiligh timpeall na háite agus taitníonn sé sin go mór liom eh nuair a théann tú go háit agus níl sé is dócha watered down leis an turasóireacht nó le arís eachtrannaigh ag teacht isteach agus tá 'fhios a'm gur eachtrannach mé féin By the way, so níl mé ag tabhairt amach faoi tourism nó aon rud mar sin ach just tá mise i bhfad níos sásta in áit éigin cosúil le Bologna i gcomparáid le Milan. Tá mise i bhfad níos sásta in áit éigin cosúil le Seville i gcomparáid le Barcelona. Tá mise i bhfad níos sásta in áit, bhuel, ní raibh mé ansin roimhe seo ach cinnte go mbeadh mé i bhfad níos sásta in áit cosúil le dú dú dú La Rochelle, b'fhéidir, nó Lille i gcomparáid le Páras. An dtuigeann tú? So. Yeah. Anois, ar ais i Bologna agus neart pleananna agam. Tá mé ar ais ag obair an tseachtain seo ach níl mé ach ag déanamh b'fhéidir dhá nó trí nó ceithre rang i rith na seachtaine just chun coinneáil gnóthach agus seachas é sin just content mar ar ndóigh an rud iontach leis an content le rudaí cosúil le Gaeilge Weekly, rudaí ar Patreon, ar Learn Irish Online, físeáin do na meáin shóisialta, tá mé in ann na rudaí sin a chruthú nuair atá mé ag iarraidh, níl aon, ó, caithfidh tú a bheith anseo ag a haon a chlog ar an Máirt, caithfidh tú a bheith anseo ag a trí a chlog ar an Déardaoin agus mar sin de. So, tá sin go deas. So, ag iarraidh obair beagáinín agus arís, sin go deas, gan a bheith ag éirí inniu ag rá like, oh, you know níl tada le déanamh agam cad a dhéanfaidh mé just rachaidh mé amach arís chun caife a ól agus pizza a bheith agam ag am lóin taobh amuigh tá sin go deas ach tar éis tamaill go háirithe domsa agus mise i gcónaí ag iarraidh a bheith ag obair rud éigin nó ag cruthú rud éigin nó ag ag déanamh rud éigin just bíonn sé beagáinín leadránach so tá sé go deas go bhfuil mé in ann trí nó ceithre uair b'fhéidir den obair a dhéanamh agus i ndiaidh sin dul amach ag rith i bpáirc éigin, bualadh le duine éigin anocht, ba ba ba, whatever, rudaí difriúla a dhéanamh agus an chothromaíocht sin a bheith agam agus ar ndóigh tá an t-ádh dearg orm le mo phost go bhfuil mé in ann é sin a dhéanamh mar daoine eile caithfidh siad an lá iomlán saor nó an seachtain iomlán saor a thógáil nó caithfidh siad a bheith ag obair agus níl aon saghas middle ground idir an dá rud so tá mé fíor bhuíoch as sin so yeah tá sé go deas cén pleananna atá a'am don tseachtain seo? Bhuel, ag obair beagáinín, ag bualadh le cúpla duine difriúil, saghas mutual friends atá agam anseo i Bologna, nó daoine a bhfuil mé i dteagmháil leo, b'fhéidir, ar líne, ar Facebook, cairde de chairde, friends of friends agus mar sin de, agus ag iarraidh aithne a chur ar ar an áit ach freisin ar mhuintir na háite. Ach chomh maith leis sin, tá mé ag iarraidh beagán níos mó taistil a dhéanamh. Ar ndóigh, tá mé gafa leis an Formula One, sin an tagairt seachtainiúil. chuig an Formula One, The Weekly Reference so tá a lán áiteanna fíorcháiliúil cóngarach do cóngarach do Bologna maidir leis an Formula One. Tá an cir bhuel tá cúpla circuit actually tá Monza now tá sin i bhfad níos cóngaraí do Milan ach ní dheachaigh mé ansin nuair a bhí mé i Milan ach tá ceann eile darb ainm Imola, so sin in áit darb ainm Imola. Níl sé ach fiche nóiméad ar an traein ó Bologna so tá mé ag dul ansin, níl 's agam, b'fhéidir ar an Domhnach, b'fhéidir, yeah, b'fhéidir go bhfanfaidh mé go dtí an deireadh seachtaine. Tá na traenacha san Iodáil dochreidte. Jeez, chuaigh mé ó Bologna go Milan ansin inné agus níor thóg sé ach uair an chloig agus níl, like, caithfidh tú féachaint ar léarscáil, níl Bologna agus Milan an-chóngarach le chéile ar chor ar bith. Tá siad. níl sé ach b'fhéidir céad is a caoga ciliméadar, b'fhéidir níos mó. Bologna to Milan, caithfidh mé Google a dhéanamh air seo. Ach yeah, tá sé dochreidte, fiú Imola, like níl sé díreach in aice le Bologna ar chor ar bith ach níl sé ach fiche nóiméad ar an traein. No, tá thart ar trí chéad ciliméadar. idir Milano agus Bologna. Tá an méid sin teangacha anois ar mo laptop, tá sé ag cur asam, ach ar aon nós, 300 chiliméadar, agus níor thóg sé ach uair amháin ar an traein, i gcomparáid le Gaillimh go Baile Átha Cliath, níl sé sin ach thart ar 200 ciliméadar, 220 b'fhéidir. agus agus tógann sé thart ar dhá uair go leith ar an traein. Ach ar aon nós, yeah, tá mé chun dul go Imola agus tá Imola an-cháiliúil b'fhéidir, bhuel, tá sé fós ar an bhféilire. Bíonn rás amháin ag an circuit ansin gach bliain, ceapaim de ghnáth ag deireadh mí Bhealtaine, so beidh sé ar siúl really i gceann sé nó seacht seachtain agus,

Lewis Hamilton, b'fhéidir Fernando Alonso freisin, b'fhéidir Jim Clark, Fangio, sin é really agus a lán daoine. B'fhéidir má dhéanann tú poll agus like más rud é go mbíonn tú ag ag cuartú ar líne b'fhéidir liosta like okay an ranking an definitive ranking de na tiománaithe is fearr i stair Formula One de ghnáth níos minice ná aon duine eile bíonn Ayrton Senna mar uimhir a haon sin an áit a fuair sé bás agus actually Tá an circuit, now, ní bheidh mé in ann dul isteach go dtí an circuit ach tá an circuit díreach in aice le páirc agus tá an memorial de Senna mar gheall, go bunúsach, tá sé deacair chun míniú ach an cúinne agus an áit díreach a bhí an crash aige agus an áit a fuair sé bás, tá sé sin díreach in aice leis an saghas teorainn, the limit or the border, leis an bpáirc. So tá memorial acu. sa pháirc so tá tú in ann tá an páirc sin you know oscailte don phobal or yeah don phobal tá tú in ann dul isteach agus tá tú in ann a lán daoine fágann siad rud éigin ag an memorial de Senna mar tá sé díreach sa spot really you know thart ar cúig mhéadar ón áit a fuair sé bás so tá mé ag iarraidh dul ansin um, agus é sin a fheiceáil agus beidh tú you know fós beidh mé in ann cuid den circuit a fheiceáil ní bheidh mé in ann siúl ar an circuit ceapaim mar beidh sé dúnta ach beidh sé go deas chun dul go dtí Imola agus freisin you know aithne a chur ar an áit arís is maith liom dul go áit bheag níl b'fhéidir ach níos lú ná 20,000 duine ag Imola b'fhéidir beagainín níos mó beagainín níos lú. Thart ar an méid sin daoine fíor Iodáil atá ann, níl mórán turasóireacht ansin, so beidh sé go deas just tráthnóna a chaitheamh ansin, seachas gach rud maidir leis an Formula One freisin just siúl timpeall na háite agus caife a bheith a'm agus deoch a bheith a'm áit éigin, siúl timpeall, mo leabhar a léamh agus arís tá mé in ann an traein a fháil ar ais aon uair a bhfuil mé ag iarraidh. Chomh maith leis sin tá mé ag iarraidh dul go Maranello so sin an áit a bhfuil an Monarcha Ferrari, The Ferrari Factory, Ar ndóigh tá Ferrari an-cháiliúil, cinnte an fhoireann is cáiliúla i stair Formula One agus níl sin ach b'fhéidir leathuair ó ó Bologna. So tá Bologna in áit iontach mar saghas epicentre nó áit éigin chun dul go lán áiteanna difriúla maidir leis an Formula One ach tá iarsmalann acu, tá museum acu ansin i Maranello agus yeah ní chosnaíonn sé ach b'fhéidir fiche euro, cúig euro is fiche chun dul isteach ansin agus tá tú in ann a lán Ferraris a fheiceáil ó stair Ferrari, ó stair Formula One so ag tnúth go mór leis sin, ceapaim go rachaidh mé ansin b'fhéidir ar an Aoine ach fan go bhfeicfidh mé braitheann sé ar an obair agus rudaí difriúla agus ceapaim go rachaidh mé áit amháin eile an tseachtain seo chugainn. like ní aon áit bainte leis an Formula One ach just chun dul áit éigin difriúil agus lá a chaitheamh just turas lae a dhéanamh b'fhéidir go bhfanfaidh mé thar oíche ach no ceapaim just rachaidh mé thart ar a naoi a chlog nó a deich a chlog ar maidin agus tiocfaidh mé ar ais ansin ag a hocht a chlog nó a naoi a chlog ansin níos déanaí sa lá tá mé ag iarraidh bhuel a fhios agam so Más seans a lán daoine a thosaigh ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, níl siad ag éisteacht ag an bpointe seo mar tá leath uair déanta agam anois so seans go bhfuil siad díreach tar éis an podchraoladh a mhúchadh. B'fhéidir go raibh sé níos fearr mar smaoineamh chun é seo a rá ag tús an podchraoladh ach má tá aithne mhaith ag aon duine ar an Iodáil agus tá aon mholtaí agaibh, Maidir le áiteanna le dul, mar beidh an Podchraoladh seo ag teacht amach ar an gCéadaoin, ní bheidh mé ag dul go haon áit go dtí, b'fhéidir, an Aoine nó an Satharn. So, tá mé ag smaoineamh faoi dul go Ferrara, tá 'fhios agam ó Bologna, tá sé go hiontach, tá tú in ann, taobh istigh de uair an chloig, tá tú in ann dul go Firenze, so sin Florence, tá tú in ann dul go, yeah, Imola, Maranello, Parma, Modena, Verona, ceapaim, níl sé ach uair an chloig nó b'fhéidir níos lú. Tá áit éigin, Ravenna, ceapaim, ar an gcósta, ach an áit a bhfuil mise ag smaoineamh faoi dul ná Ferrara. Mar, arís, bhí mé ag smaoineamh faoi dul go Florence mar chuala mé a lán rudaí deasa faoi Florence ach ní thaitníonn áiteanna an-mhór liom agus le a lán turasóireacht, tá 's 'am nach bhfuil Florence ollmhór, nach bhfuil sé ar an leibhéal céanna le Milan, Ach mar a dúirt mé, you know, tá an saghas fix agam anois de, áiteanna an-mhóra, tá mé ag iarraidh dul go áit níos traidisiúnta, níos seanaimseartha ach seanaimseartha i mbealach deas. So tá mé ag smaoineamh, ceapaim, pole position anois, sin dul go Ferrara ar feadh lá amháin ach níl mé cinnte. Bhí a lán daoine ag rá liom go bhfuil Torino, Turin, an-an-deas ar fad ach tá sé beagáinín rófhada. Ach beidh mé ar ais san Iodáil you know, sin an rud, bhuel, cúnamh Dé, ní bhíonn a fhios agat riamh cad a, cad a tharlóidh sa todhchaí ach tá smaoin, tá an smaoineamh agam chun teacht ar ais b'fhéidir i rith an tsamhraidh, b'fhéidir yeah, tuaisceart na tíre arís mar beidh sé an-an-te i ndeisceart na tíre ag an am sin ach b'fhéidir dul go áiteanna cosúil le Torino agus Genoa agus cúpla áit. Bhuel, tá sé ollmhór agus tá a lán cathracha difriúla agus taitníonn sé sin go mór liom le áit, b'fhéidir mar gheall gur rugadh agus tógadh mé in áit nach bhfuil ach ceithre nó cúig chathair cheart againn, you know, Bleá Cliath, Corcaigh, Gaillimh, Luimneach agus ehm Béal Feirste, Doire, sin é really in Éirinn, níl aon áit eile, fiú Gaillimh agus Doire, tá sé deacair a rá gur cathracha iad really i ndáiríre. B'fhéidir mar gheall ar sin is aoibhinn liom dul go áiteanna cosúil leis an Spáinn, an Iodáil, an Ghearmáin agus tá an méid sin áiteanna, is féidir leat cúpla bliain a chaitheamh anseo ag taisteal timpeall na háite agus fós ní bheadh sé ar fad feicthe agat. So yeah, ag smaoineamh faoi dul go Ferrara ach má tá aon moltaí ag aon duine agus tá tú ag éisteacht leis seo roimh Déarfaimid roimh an Satharn seo so, roimh an naoú lá is fiche, mar beidh orm cinneadh a dhéanamh thart ar an am sin. Bí i dteagmháil liom, liam ponc learnirishonline at gmail ponc com, nó ar Instagram freisin. Seo an rud iontach nuair atá platform beag agat, tá tú in ann just moltaí a fháil agus comhairle a fháil ó dhaoine difriúla so tá sé sin an-cool. Ar aon nós, yeah, sin an plean, dul go dtí na áiteanna sin agus just taitneamh a bhaint as, ag iarraidh an Iodáilis a úsáid an méid is mó gur féidir liom agus mise anseo agus ansin ag dul ar ais go dtí an Spáinn go Seville ar an dara lá mí Aibreán. So sin an plean anois agus just lán-buíoch, fíorbhuíoch. go bhfuil mé anseo agus gur féidir liom yeah just a bheith anseo agus go bhfuil an deis seo agam mar tá a fhios agam an méid sin daoine amuigh ansin agus ba bhreá leo teacht anseo, ba bhreá leo teacht go dtí an Iodáil nó just aon áit ar feadh seachtain nó dhó agus post saghas flexible a bheith acu agus mar sin de so fíor bhuíoch as sin. Sin é. Guys, beidh mé ar ais ar aon nós an tseachtain seo chugainn mar is gnách. Níl mórán rudaí ag teacht amach faoi láthair ar Instagram ach tá mé ag iarraidh é sin a athrú. Má tá tú inár leanúint ar Instagram agus ar Patreon, gabh mo leithscéal más rud é go raibh rudaí beagainín ciúin thall ansin le seachtain nó dhó anois just idir Lá 'le Pádraig nó deireadh seachtain deireadh seachtaine Pádraig agus chomh maith leis sin ag taisteal go dtí an Iodáil cúpla lá saoire a thógáil ach píosa le píosa anois Beidh gach rud ag tosú arís. So, míle buíochas as a bheith ag tacú leis an bpodchraoladh, mar is gnách. Beidh mé ar ais an tseachtain seo chugainn, ach le haghaidh anois, ciao, ci vediamo, arrivederci!